n'ime ụkpọada ndị Igbo nke a i ji igwe okwu na n'aka nwa m ọma eji m igwe okwu m n'aka na tata bụ oke ụbọchị n'Enugu steeti ọ bụ na ị maghị na tata ka a mụrụ nna Enugu steeti ọ bụ na ị maghị na tata ka aka na-achị Enugu steeti bụ His Excellency Dr. Ifeanyi Ugwuanyi ọ bụ na ị maghị na ọ tata ka ọ na-agbara arọ iri ise na asaa anọ m ebe a jiri igwe okwu m ka m kpọkuo mba ụwa ka anyị je gọrọ ya ọfọ ọma maazị meda ngwa o igbo ndị ọma anyị apụọnụ enugu steeti ngwa anyị ejenu nsụka ndị ọma dejenu o ndị ọba ngwanụ anyị eje ka anyị je gọrọ papa anyị ọfọ ọma na tata ka ọ na-agbara arọ ọfụ tata ka nna anyị ukwu tata ka gburugburu na-agba arọ iri ise na asaa nna anyị ukwu ọja ndị igbo na maazị meda apụtakwa

gburugburu nna anyị ọja ndị igbo si ka chukwu gọzie gị gburugburu nna anyị maazị meda si chukwu gọzie gị o gburugburu nna anyị ndị Umulumgbe si chukwu gọzie gị o gburugburu nna anyị ndị Udi siri ka chukwu gọzie gị o gburugburu nna anyị ọja ndị Igbo si Chukwu gọzie gị o nnukwu nna anyị His Excellency Dr. Ifeanyi Ugwuanyi nna na-elekọta Enugu nna anyị ukwu dịka ị na-agbara arọ iri ise na asaa n'ụbọchị tata ọja ndị Igbo na maazị Meda jikọtara aka wee na-agọrọ gị ọfọ ọma wee sị ka mba ụwa soro gọrọ gị ọfọ ọma papa anyị papa Enugu steeti papa dịka ị na-agbara arọ ọfụ tata anyị sị ka chukwu okike abịama were ogologo ndụ na arụ isi ike waara gị ọjị ise anyị sị na dịka ị chịrị enugu steeti anyị sị ka chukwu okike abịama nye gị ọkwa karịrị nke a n'aha jesu kristi onye nwe anyị ise anyị na-asị na ọpụpụ gị na mbata gị ga-abụ ngọzi ngọzi na ị ga-esi na amara gafere na amara na ị ga- ị ga-adị ogologo ndụ nnukwu nna ị ma nwụchu chukwu ga-eji ihe ọma niile i mere n'Enugu steeti wee wee gọzie gị nna rigoro n'ọchịchị ụmụaka n'ogo elementrị wee malite iri nri n'ụlọ akwụkwọ a ga-aka ole ghara ole nnukwu nna anyị si na ihe ọma niile ị mere dịka ị nọ n'oche dịka nna Enugu steeti na Chukwu okike abịama ga-eji ha ncha niile gọzie gị n'ofu n'ofu n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị ise nna anyị ukwu ọja ndị Igbo na maazị meda anyị enweghị ọlaọcha anyị enweghị ọla edo anyị enweghị ụlọ anyị ga-azụrụ gị anyị enweghị ụgbọala anyị ga-azụrụ gị kama ọfọ ka anyị ji wee bịa anyị si na anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ anyị sị na ị ga-adị ndụ kaa nka anyị sị na ị ga-akwụdo ihe ọma na ihe ọma ga na-akpọ gị iru kwa ụtụtụ ehihie abalị n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị ise ọja ndị Igbo na maazị Meda jikwa ohere a wee na-asị unu ka unu dọnyere anyị ukwu dịka ị na-eme ncheta ọmụmụ gị ka ị dọnyere ọja ndị Igbo na maazị Meda ukwu wee kwalite asụsụ na omenala Igbo maka na aka ụmụaka na-eto eto nyere asụsụ na omenala Igbo anyị a jọgburu udere ma sigbuo onwe ya ọ nya ka anyị ji wee were ohere a wee na-asị gị papa biko dịka anyị na-asị gị ncheta ọmụmụ ọma ka anyị na-asịkwa gị ka ị kwalitere anyị ihe mmemme a bụ ọja ndị Igbo maka na ebe anyị na-ejetela aka ihe anyị nwere ime na mmemme a e, e, buru ibu karịa anyị sị gị papa biko dịka ị na-eme ncheta ọmụmụ gị dịka ị na-agba arọ iri ise na asaa anyị sị gị biko dọnyekwala anyị ukwu ma kwalitela anyị ihe mmemme a bụ ọja ndị Igbo ka anyị guzosie asụsụ na omenala Igbo anyị ike dịka aha gị bụ gburugburu anyị sị ka chukwu okike abịama na ndị mmụọ ozi nke igwe gbaa gị gburugburu gbaa gị na ezinụlọ gị gburugburu dịka Enugu steeti si wee nọrọ n'aka chukwu okike abịama otu a ka anyị na-ewerekwa ndụ gị na-enyefe n'aka chukwu okike abịama ka chukwu okike abịama kuru Enugu steeti ma kurukwa nna Enugu steeti n'aka n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị ise maazị Meda ngwa ka anyị gbatụrụ nna anyị ukwu